Euh, bi le 5 janvier 2022 n ka foli bɛ mɔgɔ kɔnsiyan bɛɛ lajɛlen cɛ ani muso denmisɛnnin ani mɔgɔkɔrɔba minnu bɛ mali kɔnɔ ani minnu bɛ mali kɔ kan aw bɛɛ lajɛlen bɛ fo dan tɛ foli min na an bɔra ka nansara san kɔrɔman ban sisan nɔ n'o ye 2021 ye ka don kura la o ye 2022 an bɛ dugawu kɛ an kɛɲɛna ko minnu na san tɛmɛlen ninnu kɔnɔna la ala ka a ko ninnu kɛli ala ka a nɔgɔya an ye nin san in kɔnɔ kɛnɛya ɲuman bɛ ala bolo yarabi ala ka kɛnɛya di an bɛɛ lajɛlen ma haminanko dogolen n'a bangelen minnu b'an na ala b'a dɔn ka tɛmɛ an yɛrɛ kan ala ka an ka haminanko ninnu nɔgɔya ala k'o k'a ka alaya bonya kama k'o k'an kuntigi muhamadu sallallahu alaihi wasallam a la hɔrɔma kama a kɛra fama ye nk'a ma kɛ ɲina ye kow n'a cogoyaw don alhamdulilayi an b'ala tanu an ka kɛnɛ ni na baasi t'an na degun t'an kan jɔrɔnanko minnu bɛ an na o ye an ka jamana ninnu bɛ degun minnu kɔnɔna la donc hali bi an bɛ dugawu kɛ ala ka jamana ninnu bɔ a degun kɔnɔ ka daminɛ mali ka taa niger burkina ninnu cadi gɛlɛya bɛ jamana o jamana kɔnɔ nin waati in na kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka n bɔra ka jamana minnu tɔgɔ fɔ nin sisan ala ka a gɛlɛya ninnu wuli ka bɔ yen an bɛ fɛ ka dɔɔni fɔ maliko la bi parce que an y'a fɔ cogoya min na mali ye malidenw ta ye maliden bɛɛ de ta ye mali ye nka waati dɔw la mɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ olu b'a kɛ komi n'a f'u bɛ fɛ ka mali don olu yɛrɛ dama dɔrɔn de sagolada fɛ ah, donc an bɛ mali kura ko kuma mɛn maa caman da kɔnɔ nka n'i y'a mɛn ko mali kura mali kura tɛ se ka kɛ malidenw kɔ wa mali kura tɛ se ka jɔ ka jogow to malidenw na jogo minnu ye mali tiɲɛ donc o jogo kɔrɔma ninnu f'olu de ka bɔ mɔgɔw la jogo kuraw ka ta jogo kura minnu ye dilanni jogo ye jogo kura minnu ye ɲɛli jogow ye n'o tɛ mali kura ko kuma a bɛ kɛ dalakuma de ye a tɛ ye ɲɛ la kuma tɛ ko a nafa ka se mɔgɔ ma maliko in na maa si tɛ se k'a fɔ ko fili m'i sɔrɔ bɛɛ filila mɔgɔ si tɛ yen k'a b'a fɔ ko ale ka maliko la ko fili dɔ ma se k'ale sɔrɔ a ko la nka bamananw b'a fɔ ko fili man jugu tɛ bɔ fili la o de ka jugu n'a ma ɲɛ ko fili ye bɛɛ sɔrɔ bɛɛ filila cogoyanin dɔ la ɔ min ka gɛlɛn o de ye k'a dɔn sisan fili yɛrɛ ye bɔra yɔrɔ jumɛn ani fili yɛrɛ ye fili sugu jumɛnw ye ka se ka fɛɛrɛ kɛ ni fili minnu bɛ se ka latilen k'olu latilen ka se ka fɛɛrɛ kɛ tuguni a fili ɲɔgɔnna wɛrɛw ani fili suguya wɛrɛw kana mɔgɔw sɔrɔ mais fili ninnu bɛɛ la ne bolo fili min ka jugu ni fili bɛɛ ye o de ye mɔgɔ minnu bɛ yen nɔ ni olu ta ye intérêt personnel ko ye olu de ka fili ka jugu ni fili bɛɛ ye sabula olu yɛrɛ bolo olu kelen ta olu n'u nɔfɛ mɔgɔw ta olu n'u ka denbaya ta k'o de ye ko ye jamana ta olu mago tɛ o la olu hakili la olu ta de ka bila ɲɛfɛ fɔlɔ hali ni jamana kɔnɔden tɔ bɛɛ mago bɛ sa olu ka sira t'o la olu ko ko olu yɛrɛ ta de ka ɲɛnabɔ fɔlɔ o de ye fili ye fili min ye fili juguba ye parce que olu yɛrɛ bolo olu de ta ka fisa olu t'a dɔn ko jama ka hɛrɛ o de ka fisa ni maa kelen kelen ta ye olu ti jama ka hɛrɛ bila ɲɛfɛ f'olu b'u yɛrɛ ta bila ɲɛfɛ donc o ye fili juguba de ye wa o mɔgɔ ninnu olu caman bɔ man di fili la dɛ o fɛnɛ kɔfɛ min ye mɔgɔ tɔw ye caman bɛ fili ka da i kɔnɔko kan parce waati dɔw la dɔw bɛ fili ka mɔgɔ dɔw lafasa ka tugu mɔgɔ dɔw kɔ k'a sɔrɔ mɔgɔw don mɔgɔ man ka mɔgɔ minnu lafasa k'a sɔrɔ mɔgɔw don mɔgɔ man ka tugu mɔgɔ minnu kɔ k'a sɔrɔ mɔgɔw don mɔgɔ man ka u ka danaya da mɔgɔ minnu kan o fili fɛnɛ bɛ maa caman sɔrɔ kuma dɔw fɛnɛ la i bɛ fɛn dɔw ye k'a fɔ ko a ah, bon a ma se n ka n da don nin bɛɛ la a ma se n ka nin bɛɛ fɔ nin dɔw bɛ faamu nin dɔw bɛ ɲɛ tan nin dɔw bɛ kɛ tan o fɛnɛ dɔw ma eh, o dɔw dadenni waati dɔw la o fɛnɛ ye fili dɔw ye donc fɛn dɔw bɛ yen nɔ n'i da donna a la n'i y'a ɲɛfɔ a bɛ se ka kɛ sababuya ye mɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ olu bɛ faamuyali dɔ sɔrɔ a la nka ni e da denna e bɛ se k'i da de ka da i kɔnɔ ko dɔ kan ko a ne n da de a bɛ se ka kɛ a bɛ ta a bɛ ta o fɛnɛ bɛ se ka kɛ fili dɔw ye donc fili cogoyaw ka ca nka ko kɔni kɛra cogo o cogo n'a ma ɲɛ k'a bɛ bɛɛ da kɔnɔ ko an bɛ jamana ka hɛrɛ de nɔfɛ n'an b'a fɛ jamana bɛ degun minnu kɔnɔ u ka bɔ o degun ninnu kɔnɔ tɔɔrɔ minnu bɛ jamana kɔnɔdenw kan o tɔɔrɔ ninnu ka bɔ jamana kɔnɔdenw kan wagati sera sa bɛɛ k'i yɛrɛ lajɛ bɛɛ k'i ka ko kɛta lajɛ kabiri waati jan i bɛ ka ko minnu kɛ ka na bila sisan na i yɛrɛ k'i sigi ka hakili jagabɔ kɛ k'i miiri k'i tasi i y'o ko minnu kɛ nafa jumɛn sɔrɔla a kɔnɔna la tɔɔrɔ jumɛn sɔrɔla a kɔnɔna la ka ɲɛsin jamana ani jamana kɔnɔden tɔw ma i yɛrɛ kan'i yɛrɛ bila ɲɛfɛ fɔlɔ dɛ jamana ni jamana kɔnɔ den tɔw i ka kɛwale sera ka nafa jumɛn de lase u ma ubiyɛn i ka kɛwale sera ka tɔɔrɔ jumɛn lase u ma i yɛrɛ kelen k'i sigi k'i miiri o la fɔlɔ n'i y'o ye a bɛ se ka kɛ a ka ca la fɛ fɛnɛ i bɛ se k'a dɔn ah bon n ka nin ko in tɔɔrɔ sera mɔgɔ ma ubiyɛn n ka nin ko in hɛrɛ sera mɔgɔw ma n bɛ se ka mun de kɛ ka dɔ fara hɛrɛ kan ubiyɛn n bɛ se ka mun de kɛ ka dɔ bɔ a tɔɔrɔ la donc waati sera f'an bɛɛ ka o de kɛ kumanin cɛɲumannin dama dɔrɔn tɛ o mali kura mali kura a bɛ fɔ da la nka jogo min ye mali ci n'o jogo kelenw bɛ mɔgɔ la mali kura tɛ yen dɛ o jogo minnu bɛ mɔgɔw la fo k'o jogow de bɔ yen nɔ tanke ni o jogow de ma bɔ yen nɔ fosi de tɛna na ni mali kura ye mali kura tɛ dɔwɛrɛ ye o ko minnu bɛ ka kɛ ni hɛrɛ tɛ jamana ni jamana kɔnɔdenw ma olu ka dabila ka na ni kow ye ko min bɛ se ka na ni hɛrɛ ye o dɔrɔn de don n'o tɛ a tɛ komi n'a fɔ ko ka maliyɛn bɛɛ cɛ ka taa an an fili jamana wɛrɛ kan ka jamana wɛrɛ mɔgɔw cɛ ka n'u bila mali kɔnɔ o ma fɔ a ma fɔ ko ka mali dugukolo cɛ ka taa fili yɔrɔ dɔ la ka dugukolo wɛrɛ cɛ ka na n'a ye ko yan ye mali ye ko mali kura o ma fɔ donc maa minnu bɛ jamana ɲɛfɛ ani minnu bɛ jamana kɔfɛ bɛɛ de kan ka jɛ k'i yɛrɛ lajɛ k'i yɛrɛ jogo lajɛ nin san damadɔ ninnu kɔnɔna la i ye mun de kɛ k'a ye mun k'a ye nafa ɲɛ jamana ye ubiyɛn a ye a ye tiɲɛni don jamana kun n'an sera ka olu dɔn k'olu jateminɛ a ka ca la an bɛ se ka mali kura hakilinaw ta donc ɲɛmɔgɔw aw kana ko kɛ k'aw b'a kɛ aw nagakɔrɔmɔgɔw dɔrɔn ye aw yɛrɛmɔgɔw dɔrɔn k'aw bɛ jamana hɛrɛ kun ta ka ɲɛsin olu de ma kɔmɔgɔw fana kan'a kɛ dɔrɔn ko tankɛ ni anw de fana ma yɛlɛ ɲɛfɛ an b'a bɛɛ tiɲɛ o tɛ ko kɛcogo ye maa si kelen tɛ se ka jamana in dilan maa si kelen tɛ se ka jamana kɔnɔden bɛɛ lafiya o tɛ se ka kɛ fanga dira maa suguya o suguya ma a tɛ se ka jamana kɔnɔden bɛɛ nimisi wasa hali n'i ye diɲɛ hali n'i ye alijinɛ dayɛlɛn k'a bila ka maa dɔw bil'a kɔnɔ u b'a fɔ ko nɛnɛ b'u la k'u bɛ taa kalaya ɲɛɲini donc i tɛ se ka i kɛra fɛn o fɛn de i kɛra suguya o suguya de i tɛ se ka jamana kɔnɔden bɛɛ nafa i bɛ hɛrɛ lana jamana kɔnɔ cogo o cogo maa dɔw bɛ yen olu t'i fɛ tant que olu t'i fɛ dɛ i ka hɛrɛ in dɛ a ti kɛ olu ma hɛrɛ a bɛ k'olu ma bɔnɛ de ye donc i tɛ se ka jamana kɔnɔ den bɛɛ lafiya cogo si la n'an y'o dɔn an ka ɲɔgɔn sen sama sama ba dabila an ka lajɛ jamana bɛ se ka ɲɛ cogoya min na an y'a ye a misaliyaw kɛra a mɛnna mɔgɔw bɛ na u bɛ kumaw cɛɲumanw ta k'a fɔ waati min ni u ti fanga la maa min bɛ fanga la u b'o lagosi u bɛ kuma sugu bɛɛ fɔ o ma k'o ka kɛwale bɛɛ gosi nka n'o y'o wele k'u gɛrɛ u yɛrɛ la dɔrɔn u ye fɛn o fɛn fɔ u bɛ tila ka n'o kɔntɛrɛli fɔ jamana tɛ se ka jɔ o cogoya la ten tɔ donc an ka lajɛ jamana in bɛ taabolo min kan jamana kɔnɔdenw jogo o de bɛ se ka jamana bɔ a sira kan sinon fosi tɛ se fosi tɛ se ka kɛ ni jamana kɔnɔdenw jogo tɛ wa n'i ye jamana ye nin sira in fɛnɛ kan jamana kɔnɔdenw jogo de o de y'a se nin yɔrɔ in ma k'a fɔ o de y'a se nin yɔrɔ in ma mali tun ye exemple ye afiriki bɛɛ wa hali sisan exemple don yɔrɔ dɔw la n'an sera an ka ko kɛcogo la an bɛ segin ka tɛmɛ kɔrɔlen na an bɛ don min na i ko bi fan caman bɛ ka misaliya dɔw ta mali la surtout révolution siraw kan yɔrɔ caman bɛ yen nɔ u bɛ ka misaliya dɔw ta mali la nka o n'a ta o ta an yɛrɛ dama bɛ ɲɔgɔn sensama ɲɔgɔn ɲɔgɔn ɲɔgɔn tintin na ka jigin dingɛ jukɔrɔ a ka gɛlɛn quoi franchement a ka gɛlɛn donc a bɛ fɔ jamana ɲɛmaaw ye u k'u hakili to jamana kɔmɔgɔw la kɔmɔgɔw yɛrɛ fɛnɛ a bɛ se ka min kɛ ka ɲɛmɔgɔw dɛmɛ a y'o kɛ a ka u dɛmɛ ne kɔni bolo o de bɛ se ka kɛ sababuya ye jamana in bɛ se k'a yɛrɛ sɔrɔ ni jugu ni jugu dɔ bɛ yen kaban min kɛlen don ka na ɲɛsin jamana ma bɛɛ ka jɛ k'o jugu in kɛlɛ fɔlɔ n'o bɔra yen tuma min na o yɛrɛ kɛlɛ bɛ sɔrɔ ka kɛ an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ o faamu ka di o ɲɛnabɔ ka di mais an ni juguw bɛ ɲɔgɔn na an yɛrɛ dama bɛ ɲɔgɔn na a tɛna se ka ɲɛ dɛ donc an b'a ɲini bɛɛ fɛ bɛɛ k'i jogo lajɛ bɛɛ k'i ka kɛwalew lajɛ ka daminɛ kabi waati jan ka na se sisan ma i bɛ ka ko minnu kɛ a nafa jumɛn sera jamana ni jamana kɔnɔdenw ma a tɔɔrɔ jumɛn sera jamana ni jamana kɔnɔdenw ma n'i sera ka dɔ faamu o la a bɛ fusaya ni mɔgɔw fana sɔrɔla k'i bilasira i ka se ka caman faamu a la i k'a faamu i ka k'a mɛnbaga ye i ka kɛ yeli kɛbaga ye o de fɛnɛ bɛ sɔn ka fisaya k'a fɔ o kun ye dakuruɲɛ damadɔ ye k'o fɔ mali kura ko kuma la parce que fɛn caman bɛ yen an da kan ka se fɛn minnu ma dɔɔni dɔɔni ni ala ma basi kɛ ala ma an ka jɔnya jɔ an na an da bɛ se olu ma Ee otorite minnu bɛ an kunna sisan asimi ni a ka mɔgɔw kuma caman bɛ f'u ma ko caman bɛ f'u ma ni ne yɛrɛ ko ko n bɛ fɛn reproche k'u la ne bɛ fɔlɔ fɛn fɔlɔ fɔlɔ fɔlɔ min na o ye insekirite min bɛ jamana kɔnɔna la n b'o fɔ kun jumɛn kama paseke olu minnu bɛ an ɲɛfɛ bi bi in na olu de ye an ka finitigilakaw ye olu de ye an ka marifatigiw ye olu de ye an ka lakana tigilamaw ye donc olu ka domaine de ye o ye ne bolo n'a ma ɲɛ ko olu bɛ ɲɛfɛ mali kɔnɔ fɛn bɛɛ lajɛlen ka tiɲɛ mais min ye sekirite ko ye o man ka yɔgɔyɔgɔ kuma tɛ ka ci paseke o bɛ mɔgɔw bolo jamana kalifalen don maaw la jamana mara bɛ mɔgɔw bolo mɔgɔ minnu ni sekirite kalifalen don olu la mɔgɔ minnu ni sekirite bɛ olu bolo donc hali n'u tun ye u sigi ni sansɛ n'u tun ye jamana budget bɛɛ ta ka ɲɛsin o dɔrɔn ma k'o régler k'o bila a tun bɛ fɔ ko aa u bɛ domɛni min dɔn o y'o ye u y'o ko kɛ u y'o ɲɛ mɛ n'an ɲɛ b'a la insécurité bɛ ka kɛ fan dɔw fɛ cogo sugu dɔ la a bɛ mɔgɔ a bɛ mɔgɔ jigila misɛnya waati dɔw la donc o yɔrɔ ne bɛ fɔlɔ ka fɛn fɔlɔ min reproché u la o y'o ye quoi an kana taa dunba dun ma dɛ ka taa fo kidali ninnu nɔri camancɛ kɔnɔna ninnu na yen nɔ n ma olu fɔ parce que fɛn caman bɛ yen nɔ euh, a ɲɛfɔ man di a faamu man di fɛnɛ waati caman ni n kumana ni n kumana euh, u b'o de fɔ fɛn min don a kɔnɔ ka dun n'i t'a kɔnɔ cogo dɔw la i tɛ se k'a ɲɛdɔn o bɛɛ ye tiɲɛ ye mɛ yɔrɔ dɔw bɛ yen nɔ olu fɛnɛ tɛ a dunba dun ye dɛ olu tɛ a dunba dun ye mɛ olu yɔrɔw fɛnɛ tɛ ka fɛn ka ɲɛ kosɛbɛ kosɛbɛ donc o bɛ se ka reproche bɛ se ka kɛ u la donc n'olu tɛ yen bi mɔgɔ wɛrɛ mana na sigi k'o tɛ sɔrɔsi o tɛ o tɛ foyi dɔn sɔrɔsiya domaine kɔnɔ yala n'o ma se k'an ka lakana bila sen kan mɔgɔ tɛna se ka fɛn fɔ o ma dɛ parce que minnu yɛrɛ ye finitigilakaw ye n'olu yɛrɛ nana n'olu ma se k'a sigi sen kan maa min tɛ finitigi ye i tɛ sɔrɔsiya dɔn i tɛ foyi dɔn a kɔnɔ n'i ma se k'a sigi sen kan kiri tɛ se ka bɔ i la donc o yɔrɔ de kama n b'a fɔ n ko n bɛ se ka fɔlɔ ka fɛn fɔlɔ min reproche k'u la o y'o ye donc hali bi an b'a ɲini u fɛ u ka fɛɛrɛ kɛ insécurité ko in na u ka se ka fɛɛrɛ caman sɔrɔ a la n'o tɛ ko caman bɛ yen nɔ u bɛ ka kɛ ko ɲumanw don mɔgɔw bɛ misaliya ta u la a ko caman na wa u bɛ ka kɛ sababuya fana ye u ka comportement bɛ ka kɛ sababuya ye ka c'est à dire farafinna yɛrɛ bɔ fara nanzaraw ka jɔnya juru kɔnɔ en un mot kɛrɛnkɛrɛnnenya la faransi ka jɔnya juru kɔnɔ u bɛ ka sira caman ta sira min bɛ olu kofɔ n'an y'a sigi k'a lajɛ waati min makɔrɔn bɛ bɔ ka u lagosi k'a yira k'a fɔ ko ils sont illégitimes ka manamanakan caman ni fɛn caman fɔ mɛ ale makɔrɔn kelen tilala k'a ɲini k'a bɛ taa yen nɔ tuguni donc o bɛɛ bɛ mun yira u ma boli boli ni kun siɲɛ siɲɛ ni fɛn dɔw k'a kɔrɔ n'o tɛ n'u kun ye boli boli ni kun siɲɛ siɲɛ dɔw ni fɛn dɔw k'a kɔrɔ a tɛ valɛri don o la ka tila ka n'a ye ko a bɛ taa mali la a kun taakun tɛ dɔwɛrɛ ye a kun bɛ taali u ka sɔrɔsi minnu bɛ yen nɔ k'a bɛ tilen dirɛkiti la ka taa gawo ka taa olu fɛ yen nɔ o kɔnɔna la a bɛ tila k'a fɔ k'a bɛ jɔnmayaw kɛ an ka jamana marabagaw olu ka wuli ka taa a kunbɛn yen nɔ gawo yen nɔ o ɲɔgɔnnaw delila ka kɛ ka tɛmɛ mɛ nin ninnu y'a yira a la k'a fɔ o tɛ se ka kɛ n'i nana i bɛ na i bɛ n'i ka sɔrɔdasiw lajɛ baasi t'a la i bɛ se ka na an t'a fɔ k'i tɛna mɛ n'i nana k'i tilen ka taa jigi gawo k'a fɔ ko anw ka wuli ka bɔ bamakɔ ka t'i kunbɛn nɔ ko an t'o kɔni kɛ donc n'o fɔra u y'o bɔ a ma ko ayi a bɛ na a bɛ na bamakɔ mɛ n'a nana yen nɔ a bɛ dan aéroport fana la a tɛ taa kuluba donc ninnu ka tila ka taa a kunbɛn aéroport la tuguni u k'u sigi k'u ka ɲɔgɔn ye kɛ comme ça ale bɛ sɔrɔ ka don a ka avion kɔnɔ tuguni ka taa gawo ka taa a ka sɔrɔdasiw lajɛ yen nɔ u y'a yira la fɛnɛ k'a fɔ ko o fɛnɛ tɛ se ka kɛ donc n'i nakun y'i ka sɔrɔdasiw ye an t'i bali ka na na i k'i tilen ka t'i ka sɔrɔdasiw lajɛ i ka segin ka t'i ka faransi taga la n'i nana i bɛ tɛmɛ ka na dugu kɔnɔ de ka taa kuluba i bɛ na aw bɛ sigi aw bɛ kuma donc k'a fɔ ka t'i kunbɛn aéroport la ko asimi ka taa a kunbɛn aéroport la u k'u sigi aéroport kɔnɔ yen nɔ ka kumaw kɛ yen nɔ o kɔfɛ ale k'i ka vol ta ka taa o bɛɛ ye k'a yira a la k'a fɔ ne nakun t'i ye nka an ye ɲɔgɔn kunbɛn dɔrɔn an nana an y'an sigi an kumana n'o tɛ ne nakun ye mun ye n bɛ taa yen o bɛɛ bɛ mun yira a ye u ye jɔnmaya minnu ta ta ka jamana sɛgɛrɛ sɔn ma kɛ olu ma de sinon depuis min fɔra ko aw bɛ taa n kunbɛn gawo ni sɔn kun kɛra o ma kuma wɛrɛ kun tɛ don a la donc n'o bɛɛ fɛnɛ kɛra n'a fɔra ko o fɛnɛ tɛ kɛ i bɛ taa kuluba donc ko wɛrɛw tilala ka na don a kɔrɔ tuguni donc an bɛ taa kuluba mɛ an bɛ tila ka taa kuma donc fɛn président bɛ wele ka na g5 sahel président bɛ wele ka na cedeao président bɛ wele ka na donc an bɛ taa sigi an bɛ taa kuma jamana ka eh, transition kow kan an bɛ kuma élection kow kan an bɛ kuma insécurité ni fɛn ninnu kan a yirala la fɛnɛ k'a fɔ non min ye transition kow ye min ye fɛn wɛrɛw ye olu bila n'i bɛ na k'a fɔ g5 sahel président dɛ cedeao président dɛ olu si ka kuma tɛ yan n'i nana i bɛ na an bɛ kuma jamana kɔnɔ insekirite minnu bɛ yen an bɛ kuma olu kan faransi jɔyɔrɔ ye mun y'a ko la mali jɔyɔrɔ ye mun y'a ko la sahɛli kɔnɔnaw la yen nɔ a sekirite ko n'a insekirite ko ninnu na yen donc en un mot a yirala la k'a fɔ i tɛ se ka na bilen ka na i sago kɛ quoi i tɛ se ka na bilen ka na mɔgɔw ta ka don i sagola da fɛ quoi olu yirala la donc a fɛn voyage in bɔra a ma ka sababuya k'o de parce que a nana yen n'a nana nin ko in bɛ cogoya min na nin tantɔ u bɛna na jamana tɔw ɲɛma tigɛ a ma donc n'a nana kɛ tan i y'a fɔ mɔgɔ minnu ye illégitimew y'a don n'a ta bɔra tan ka tila ka na k'i bɛ n'olu fɛ yen olu ka tila ka i i i i fɛn tantɔ i minimiser tantɔ une grande puissance eh, puissance comme ça là donc a y'o ye n'o kɛra jamana tɔw bɛ ɲɛma tigɛ a ma u tilala k'a ko namara namara k'a fɔ ko covid ko da donna tan bɔra tan kiriti karata ka voyage bɔ a ma a bɔ kun ta ma dɔ wɛrɛ o paseke n'a nana a tɛna na tɔgɔ ta tɔgɔ bɛ ta kan de n'o kɛra a bɛ kɛ sababuya ye jamana wɛrɛ minnu fana bɛ yen nɔ n'olu fana bɛ k'u bɔ yɔrɔ ɲini faransi ko la olu fana bɛ tila ka fanga ta o la ala ka hinɛ eh, toma sankara la a ye nin fɔ u ka rencontre dɔ la yen nɔ n'ale kelen y'i ban sisan nɔ k'u ka kɔnferansi wɛrɛ la k'ale tɛ kɛ balo le donc o wagati o y'a sɔrɔ cɛ information kow ni fɛn ninnu fɛn caman dabiri dabirilen don afiriki da la bon sisan nɔ avec la technologie donc euh, fɛn dɔw bɛ yen nɔ a dogo man di bɛɛ bɛ kɛ fɛn caman kalama o n'a ɲɔgɔnnaw de don donc ni nin ye nin kɛ sisan nɔ k'a yira ka muruti tantɔ kɛnɛ kan a ka ye k'a fɔ ko o o o damajira faransi la mɔgɔ wɛrɛ fɛnɛ bɛ bɔ kɛnɛ kan k'i ta kɛ dɔwɛrɛ bɛ bɔ kɛnɛ kan k'i ta kɛ donc a laban a bɛna na kɛ balawu ye faransi ninnu bolo yen nɔ donc hali bi an b'a lajɛ de jamana bɛ se ka bɔ cogoya min na dingɛ kɔnɔ a ma fɔ ninnu bɛ ka fɛn o fɛn kɛ k'a bɛɛ ka ɲi dɛ n bɔra k'o fɔ n ko n'i ko ne ka fɛn reproche o la n bɛ fɔlɔ ka min reproche o la o ye insécurité ye fɔlɔ n b'o fɔlɔ k'o reproche mun fɛnɛ kama parce que o y'u fɛnɛ o y'u ka domaine de ye o y'u ka domaine de ye jamana mara bɛ aw de bolo jamana sécurité n'i y'a mɛn ko jamana yɛrɛ sécurité de ko don ni jamana sécuriselen tɛ jamana tɛ yen donc ni o bɛ aw bolo aw de bɛ ɲɛmɔgɔya la maa min yɛrɛ bɛ a bɛɛ ɲɛma n'o ye asimi ye a ye san joli kɛ a bɛ nord la yen nɔ donc fɛn o fɛn bɛ yen nɔ k'a fɔ k'ale t'a kalama o ka dɔgɔ a bɛ fɛn caman kalama u bɛ kɔndisɔn minnu na a b'a kalama kow bɛ cogoya minnu na a b'a kalama dɔnko k'a fɔ ko u tɛ se ka koba kɛ o la k'o dilan k'o sigi ka ɲɛ k'o bila sen kan n'u taara o taacogo kɔni na ni politisiyɛn gansan wɛrɛ nana ubiyɛn sivili dɔ nana cogo sugu dɔ la min yɛrɛ a tɛ politiki yɛrɛ dɔn a nana dɔrɔn k'i pan k'i cɔrɔ a kɔnɔ yen nɔ ka na dɔrɔn mɔgɔw y'a ta k'a k'a ye n'olu dɛsɛra k'o ko sugu ɲɛnabɔ mɔgɔ tɛ jigi u la dɛ paseke min b'a dɔn o ma se k'a ɲɛnabɔ min t'a dɔn n'o ma se yɔrɔ mɔgɔ man ka jigi o la dɛ hali bi an bɛ dugawu de kɛ ala ka hakili ɲuman ani faamuko ɲuman di an ma ɔ min ye transition puseli ye ka taa ɲɛfɛ a puseli ka na kɔfɛ an bɛ ala deli de jamana ka hɛrɛ bɛ min na ala k'o latigɛ ninnu y'a kɛ o ninnu wulila ka bɔ yen mɔgɔ wɛrɛ nana o a tɛ ɲɛ kɔni fo jamana kɔnɔ den bɛɛ ka jɛ a bɛ maa min bolo waati min k'o dɛmɛ ni bɛɛ ma jɛ k'o dɛmɛ a tɛ ɲɛ dɛ maa si kelen tɛ se ka jamana in bɔ dingɛ kɔnɔ mɔgɔ si kelen n'a ka mɔgɔninw dɔrɔn tɛ se ka jamana in bɔ dingɛ kɔnɔ fo bɛɛ de ka jɛ ka fara ɲɔgɔn kan donc opposition majorité ninnu dɔw kan ka bila kɛrɛfɛ ka jamana lajɛ fɔlɔ a kana kɛ dɔrɔn ko a bɛ anw de bolo an b'an kɛrɛfɛ mɔgɔw dɔrɔn lajɛ ka hɛrɛ lase olu ma a kana kɛ dɔrɔn fɛnɛ ko a tɛ anw bolo a bɛ minnu bolo an k'a ɲini k'a tiɲɛ u bolo cogo sugu bɛɛ la a kana k'olu ye quoi hali b'an bɛ dugawu kɛ ala ka hakili ɲuman ani faamuko ɲuman di an ma